Usiku wathawu ndaonesedwa vumbuluso ndipo ndikuyenera kuti inu amalawi kwina kulikonse kumene muli muziwe zimene zikuchitika mu dziko lanu chifukwa ine ngati mesenjala komanso president wa anthu osauka ngati sindinena izi zimene zikuchitika muno mmalawi zimene Satana ndi gulu lace akonza, ndiye kuti ine ndikulakwirani inu a Malawi. Aliyense kumene aliko azuke ayang'ane kumwamba aone zimene zikuchitika kumwambako ndipo muzifunse mafunso kunena kuti kodi mvula ibwera kapena siibwera. Izi zikuchitika izi si za normal a Malawi. Mukamamva kunena kuti satanic ilipo muzikhulupirira ndipo nyengo ino ndi nyengo yonena kuti aliyense kumene ali apempherere dziko, apempherere banja lake chifukwa mavuto amene ati achitike muno mMalawi ambuyomu amene achitika aja ndi pang'ono mavuto amene ati aone anthu kuno ku malawi ndi mavuto oopsa kwambiri chifukwa kukhala njala imene izapose ya 49 kukhala mavuto okunena kuti anthu afika saizi yomaphika mwina amadeya a mpunga kuasi- kuusinja mpunga uja madeya ake aja ndikumaphika ndikumadya mwinanso pafupifupi kufuna kudya nazo dothi ndi cholinga chonena kuti mwina mupulumutse miyoyo kukhala mavuto koma mavuto amenewa ndi okonza achita kukonzedwa ndi anthu andale komanso asatana ena ooneka ngati opemphera koma cholinga chawo akufuna kuti chisankho cha 2025 azawine pochita create njala ndipo posachedwa pompano kukhala pulogalamu yotchedwa kuti Feed Malawi ndipo mapulogalamu amenewa aakambirana kale amalawi mukuyenera musegule maso anu ndipo mukuyenera mupemphere soka ilo amene ankafuna udindo zanaja peter mutharika akulamulira ankaitanisa mapemphero kuti tiyeni tizipemphera nthawi imeneyo dziko lisanafike pokoma dziko lisanafike pa liwombo pawo lero kuli zii achita brain wash wonse opemphera amene ti- timatcha kuti ndi azibusa mabishopu odalirika aja achita brain wash lero mavuto amene ali muno m'malawi amalawi mwayamba kale kuwaona tikunena pano chimanga chimene chinazalidwa chimene anthu ankadaliracho chayamba kale kupsa m'minda tinkadalira kunena kuti tikhala ndi anthu opemphera tilamulidwa ndi anthu opemphera mwina zinthu zizasintha koma lero anthu amene ajawo akutitengera ku chionongeko ndafuna ndikuziwiseni kunena kuti ndaona masomphenya amene atachitike muno m'malawi kuno ku malawi mvula siyibwera ndipo ngati ingabwere mvulayo idzakhala yoononga zonsezitu ndi chisankho cha 2025 amalawi akufuna kuti kuchitike namondwe kapena kukhale chilala ndi cholinga kuti njala ikakhalapo ayambe kugawa chimanga ndipo chimanga chigawidwa ndalama zigawidwa ndi cholinga kuti inu amalawi muzanene kuti a munthu wabwino suyu ngere wabwino suyu ndipo muzakatenga voti yanu kukapereka kwa munthuyo koma muziwe kuti imeneyi ndi pulani ya satana kufuna kukunyengererani inu amalawi kunena kuti chabwino chabwino chimene chikufunera kukhala kwa inu korona wanu alandidwe mukapereke koronayo kwa satana iyitu ndi mbali imodzi ya rigging apart from zimene akupanga mapulogalamu awo obera zisankho tikunena panopa uja amatchedwa Macfarlane Ngwinjiri ali ndi azungu atatu ku area 25 kuzeza uko ku sector 4 ku nyumba ina kumene akupangira mapulogalamu awo kumachita train anthu ofuna kubera zisankho tikunena panonso kuli mzungu wina ochokera ku israeli amene ndi ex-soldier alinso m'malawi momuno izitu ndikulankhulatu mopanda mantha ndipo ngati ili pulogalamu yomangidwa ine ndili ready kumangidwako koma ine sindingasiye kunena chilungamo mu dziko langa chifukwa cha fiti chifukwa cha anthu ena amene akufuna kuzunza amalawi chifukwa amalawi aziona kale mzungu amene ali kunoko kukonza mapulani amatawa ndipo matawa a- a- a- achitidwa tampered a ma service providers ayikamo zinthu zawo pakamakwana pa 14 kapena 15 sepitembala kuziko kuno kuzakhala blackout magesi azazima netiweki izavuta mafoni athu sazayimbirana Nthawi imeneyo adzakhala kuti akuchita transfer information yawo yakavotedwe ana aja akalembedwa aja ndi cholinga kuti alowe mu system. Izi zonsezi mukaziyang'anisisa zikuchokera kwa Satana ndipo kunja kunoko Mulungu andionesa kale masomphenya kunena kuti kukhala anthu amene ati aphedwe ochuluka kwambiri ndipo ena anayamba kale kuwasatira makamaka iwe Chihana Enoki usamale kwambiri msewu wa Salima ukulowerawu a Chisale a Nomani musamale a Boni Kalindo musamale tikunenatu ena mwa iwo amene ali muno m'Malawi uku kunyumba kwa Peter Mutharika kukuyenera kukhale security yokwanira chifukwa kuli ma evil plans amene akukonzedwa ndi cholinga kuti chisankho cha 2025 wina azaduse mopanda opikisana naye koma mulungu amene ndikumuziwa ine mulungu amene ine ndimampempherera amene ndimamudalira allah amenenso inu mmamudalira ah sangalole zimenezozo tikuyenera amalawi tivale zilimbe kugawidwa mpunga kugawidwa chimanga mu nyengo imeneyi ya miliri imene iti ibwere yopanga dala kukhala miliri yokonzakonza kale miliri imeneyi yakonzedwa ndi anthu andale komanso anthu opemphera amene ife timawadalira kuti awa ndi opempherawo ndi amene apangana kuseri kumidima kuti akonze miliri imeneyi Iyi ndi ina mwa miliri imene yachitika mbuyomu ngati ya achina Cyclone Freddy, a Gombe, Cyclone Ana ndi miliri ina ngati ya fetereza, miliri ya chimanga. Zonsezo zikubwera ndi cholinga kuti pali munthu wina akufuna azaoneke ngati wabwino muno Malawi, zoipa zonse zimene wazipanga zizakwiririke. amalawi popeza ndife anthu osusuka amene sitimachedwa kuyiwala tiyiwalira mavuto onse ndipo muzaona anthu ochuluka andale akukhamukira kumeneko muzaona oyimba akukhamukira kumeneko muzaona anthu amene simunayembekezere akukhamukira kumeneko koma ziwani kunena kuti oyipayo ali pafupi zonsezo ni nyenga iyeyo akufuna inu amalawi muoneke kuti mukumudalira iyeyo musiye kumukhulupirira mulungu ndipo musiye kuyima pa chilungamo kumusatira iyeyo ndikukampasa voti ziwani kuti ziko la malawi ngati sitisamala ngati simpemphera likupita ku chiwonongeko zonsezi zikupangika ndi cholinga kuti mzisankho za 2025 wina azawine wina azasogole wina azasangalale koma zonsezo ndi satana muziko limene amalawi akukumana kale ndi ma- ma- mziphinjo zosiyanasiyana mavuto osiyanasiyana lero li tikangomva kuti anthu angomva kuti ati anthu ena adya khrisimasi Christmas palibe amene wasangalala nayo. Ngati wasangalala nayo ndiye kuti ndi munthu wa mboma waba ndalama. Amene asangalalawo ndiye kuti mwina angosangalala kuti mwina zinakonzedwa kuti asangalale koma Christmas imene inali kale ija ndi ija ija tangoiona ikungoyenda tikungoona anthu ena akusangalala yafikapo nthawi tsopano anthu ayamba kukanizana wina ndi uyu amafuna kuti apite akayendere anthu ku chipatala lero pa christmas box profesa arthur peter mutharika lero aboma aona kuti ayabera shaini nanga si yangotukwanidwa aka aona kuti akapitako iyeyo aka- aka- akaabera shaini nde amuletsa instead akupita ndi iwowo ziko la malawi koma wina chiseko nde champanawe kwina kulikonse mizimu yakwiya kwina kulikonse angotukwanidwa mizimu ya mang'ala ziwani kunena kuti kukhala mtsogoleri kumafunika grace kukhala mtsogoleri kumafuna chisomo popanda chisomo sungakhale mtsogoleri choncho ndigwirizane ndi a, a, a bishop a msusa amene alankhula mopanda mantha zulo kutchalitchi kwawo kuwauza amalawi kuti muno muli mzimu woyipa ndipo ena akuwazuzula abishop msusawo ndafuna kumene muliko abishop mulimbe mtima mdima uma, umadana ndi kuwala kuteroko inu mmene mwawalira zulo lija mdima wayamba tsopano wokha kususuka zulo lomwe lija mutangolankhula after some hours ndipo sipanathe 2 hours mdima unabwera ndikuyamba kuyankha muziwe kuti zimene zija mwanena zija ndi chilungamo anthu amadana ndi munthu wonena chilungamo anthu amadana ndi chilungamocho amafuna azichipha chilungamocho choncho ine ndikugwirizana nanu a bishop msusa kunena kuti lipoti limene lijalo ndi lipoti la feki lipoti losagwira mtima lipoti lop- lop- lopangira popanda black box lipoti limene langopangidwa kuti anthu win- wina wache aoneke ngati ndi dolo zimene ja ndikugwirizana nazo kwambiri amene angakudeni amene muwasiye akudeni koma inu bola mwanena pa chilungamo ndizomvetsa chisoni kunena kuti kuli, kuli mabishopu ena kuli anthu ena azibusa amene samafuna kuyima pa chilungamo monga mmene inu mwanenera muja Inuyo imani pa chilungamo. Imfa imene ya achina Chilima ndi anthu ena ndi imfa yomvetsa chisoni ndipo ife Amalawi sitingangoisiya osalankhula. Ndipo palibe amene angatiopseze, palibe zotsekana pakamwa iyayi. Lipoti lija ndi la fake, tinene moona chilungamo. Kaya tikunena kuti a mukalankhula zimenezo mmene muja munali azibusa anzanu anthu opemphera muzakhala ngati simukuwakhulupirira. Kodi kukamuyika munthu opemphera mu commission of inquiry ndiye kuti ndi, ndi platform kapena ndi passport yonena kuti inquiry lipotilo ndi lachilungamo? zachibwana zimenezozo choncho a Msusa musaopsezedwe ndi munthu ina aliyense palibe angakuopsezeni mu dziko la democracy inu mukulamulira kapena mukusogolera anthu amene ali ovutika amene akuvutika mu zosiyanasiyana mukusogolera nkhosa za mulungu ife amene bishopu timamuziwa ndi amene amalankhula dzulo uja woyima pa chilungamo osakhala anthu ena amene mu- akumabwera mu zina lopemphera koma ali afiti ali anthu anthu a satana ali anthu ongofuna kudya ndalama za boma basi ka- kumanamiza anthu atavala makolala choncho zimene mwalankhula a Msusa zija ine ndikugwirizana nazo ngati purezidenti wa anthu osauka muno m'malawi kunena kuti tiyeni tiziima pa chilungamo tiyeni tizilankhula chilungamo palibe amene angatiopseze mu dziko la democracy Bon Kalindo the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, TA Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.